ndewonu ndị be anyị ndị Igbo ji eme ọnụ ndị Igbo ji biri ndị nwe m na ndị nwe nnọọ anyị apụtakwara ụra ekene dịrị Olisa nke onye chiri ya zere ekene m unu ana m asị unu nnọọ na njem ịmụ asụsụ Igbo a n'ezie ha sị na asụsụ Igbo siri ike hmm. ma ana m abịa igosi unu na ọ dị mfe na-atọ rịrịrịrịrị ka mmanụ aṅụ ma maa mma nke ukwuu hmm. onye unu na-anụ olu ya bụkwa nwaada nọọ nọọ kpakpando bụkwa m onye nkụzi asụsụ Igbo na onye nnọchite anya omenala onye ihe Igbo na-amasị na-asọ m ụsọ ruo n'ụmị ọkpụkpụ nke bụ na asịrị m onwe m hmm, n'ụwa m ọzọ ọ bụrụ na m ga-ala ụwa aga m abụkwa onye Igbo ọ bụrụgodị na m awụghị onye Igbo ew awụrụ m okwute nọrọ n'ala Igbo mmiri a na-ama m anwụ a na-acha m hmm? ya ebutere m unu nkụzi asụsụ Igbo n'ukpo ya onye na-amaghị ka ọ mara na taa bụ gboo ekwuzina na ọ gafeele ị gaghị amụtanwuzi ya ụmụ gị agaghị amụtanwuzi ya mba nụnụnụ mba nụnụnụnụ n'ọgbara nke ihe sayensị na teknọlọji nke anyị nọ n'ime ya ugbu a i were akara ekwentị pịa pịmpịmpịm ihe niile emewe ị sị na ị gaghị amụtazikwa asụsụ Igbo bazịghị uru na ị ga-asịwa ha ewo kedụkwanụ mgbe m ga-abịa gawa n'ụlọ akwụkwọ nke a mewe nke ee eh, eh, i were ha n'ekwentị gị dee ihe ọbụla ị chọrọ ọ waa ị gụrụwa i kiriwe nwewe aṅụrị hmm? ya mere m ji wee butere unu ya n'ụlọ gị ebe ahụ ị nọ erifu nri ọma gị aṅụrụ mmiri eh, mmiri ofe ose gị ị na-enenye anya n'ihe onyonyo gị na-amụta ya bụ kịrịkịrị asụsụ Igbo hmm? na-akụzikwaziri ụmụaka gị ya mere m ji wee bata sị ka unu bịa nọnyere m hmm? ihe anyị ga-eme dị ọtụtụ ya bụ nkọwa ihe ọwa YouTube m ga-akụzi na vidiyo ndị a aga m ewetara gị obi asụsụ Igbo ụda ya mmetụta ya ị na-anụ ụda ya mmetụta ya omenala ya chai na otu ị ga-esi amalite ịsụ Igbo site n'isi ee site n'isi ma ị bụ onye mbido ma ị bụ onye nọ na mba ọzọ ma ị bụ onye na-achọ ijikọta ma ọ bụ onye nwere mmasị n'asụsụ Igbo onye chọrọ ịnachikwuru ebe o si pụta mgbọrọgwụ gị abịa sị gị get back to your root n'olu oyibo mhm, na mgbọrọgwụ gị adị m nkwadobe inye gị ya otu ọbụla na ọwa YouTube nke anụ a hmm? ya mere jikere kesie agụ gị ike na ihe ị ga-amụta dị ọtụtụ nke mbụ ka anyị were ya ị ga-amụta mbido ịmụ asụsụ Igbo mbido otu Igbo si bido mbido mkpụrụ okwu na ụda a na-ejikarị eme ihe mkpụrụ okwu abịịdị Igbo abịịdị sị gị abịchịdị efe gị otu e si wee nwee nke olu oyibo English alphabet ka a sikwa wee nwee okwu Igbo kpọrọ abịịdị ụzọ ị ga-esi wee mụọ ya ma na-enwe mmasị ghara ịbụ ha o ike adịọkwanụ m nji amụ asụsụ Igbo anụ a gịnị dịka ha na-akọ ihe ooloda oolode anyị ga-eme ya ụtọ ọ ga-esi na-atọ ụtọ mgbe ọbụla ị hụrụ akara na nkụzi anyị amalitele hmm, i were ọsọ na ije mee gịnị mepee akara ekwentị gị mepee ekwentị gị ka ị mara ihe anyị ji wee bịa n'izu ụka ọbụla a na-akwazi ịkụzi ya otu ọ ga-esi bụ o nweghị ihe ga-eme ka ị ghara ịmụta asụsụ Igbo o nweghị ihe ga-eme ka ị ghara iji obi ụtọ gị mụta asụsụ Igbo ngwanụ achọziri m ka i denyere anyị aka na tii bọtịn mgbasa ozi nke ndị oyibo kpọrọ notification hmm? ịpinyere anyị aka ebe ahụ soro m kwa izu maka isiokwu Igbo ọhụrụ hmm? mmụta okwu ilu ntụrụndụ akụkọ omenala na ndị ga-eme ka ị hụ asụsụ nne gị n'anya hmm? pinyere m aka ebe ahụ ka ị ghara inwe vidiyo nke anyị ga-edowe izu ụka ọbụla ga-agafe gị hmm? ma echefukwala ka ị pinyekwere anyị aka n'ebe ihe anyị na-eme na-amasị gị bụ like hmm? kwuo okwu na nkara nzighachi ozi bụ comment section hmm? ma kesakwara anyị ozi anụwa hmm? kesaa ya n'ebe ndị ikwu na ibe gị ndị ọ dị gị ka ha achọkwara ịma ihe gbasara mụtakwuo ihe gbasara asụsụ Igbo hmm? ndewo kwuo akwadogo m n'ebe ozi nzighachi ozi nke bụ comment section iji malite njem a hmm. ma sorokwazie mụ bụ nwaada Nọnọ kpakpando n'akara Instagram at nwaada kpọm Nọnọ kpọm kpakpando ofu akara nke ị ga-eji nweta m na ọwa YouTube a ofu akara nke ị ga-ejikwa nweta m na ọwa Instagram nwaada kpọm Nọnọ kpọm kpakpando

ka ọ dị letekwa onwe gị anya ọfụma o adabakwana na nsogbu hmm? ma bụrụkwa ezigbo nwa afọ Igbo ma nwa afọ Naịjirịa udo dịrị unu ka emesịa